ana m ekene onye enu na-ekene onye ana na-ekene nwoke na-ekene nwaanyị na-asị na ọ ga-adịrị unu mma ebukwelu m bịa tata biko ndị na-eto eto gbakọtanụ bịa na nso ka mụ na unu tụgharịa obi maka na ive na-emebi ive na-emebi rinne mana unu amara ive ive na-aghasa rinne ụwa ọgbara ọhụụ kịta ike gwụ anyị amaazị ive na-emene ive niile ndụ niile va na-akụziri ụmụazị anyị kịta ndụ va na-efe isi bụ bụ ndụ ndụ asị o nwere nke bụ eziokwu so ọ nya ka m ji sị ka m bịa taa ka anyị tụgharịa obi ọnụ ka m kọwala unu na internet ka m kọwala unu na efere unu na-enene na mba ụwa na 90% 95% bụ asị ka a na-agwa unu a bịa va asị ụmụaka nwaanyị gbabanụ ọtọ ị gbara ala ọtọ mma gị ewee pụta ị gbara ala ọtọ ị bụrụ mmadụ ịghọtago abịa asị ndị nwoke ngwanụ ị ya-emeetikwe up na na-ekwu ihe ibe gị na-eme ma ya abụla asị asị eziokwu ka m na-agwa unu asị dị na ya karịrị eziokwu o nwere nke bụ abịa na-eme magic otinye anya bụ ụzọ ịghọtago unu a na-amụta o nwezi ive eji moral kpọlụ o nwerezi ive eji moral kpọlụ ama m mgbe anyị na-eto mgbe a ọkwetago o nwere every generation nwee their own challenges anyị nwa nwee challenges m- m- m- nke anyị mgbe a mana mgbe a nke a ka nwee respect nwee moral sị na onye onye tọọ kwuo okwu i gee ntị nne na nna kwuo okwu i gee ntị maka va ka gị mara o nwere ive dịka nwatakịrị anara amụ nwatakịrị tata mara ive the same day ọ dịrọ possible o nwere science ị ya-eme ọ dị possible onwekwu magic ị ya-eme ọ dị possible mana ụwa taa va na-aghọzi ada na-eme magic ịghọtago ụmụaka be anyị na-amụrị na-ana n'iyi na ebe ụmụazị nwaanyị na-anwụsịsị ndị nwoke a na-aba yahoo na-eme na-eme ka va meetie up amara m amara m ebe ive nke a si ọ nya ka m na-asị ka m bịa ka m bịa ka mụ na unu kwuo onye geenị ntị ọkwa ive ive niile a bụ nnọọ ezigbote ezigbote amara m ive m ya-akpọ ya akpọ so ọ bụ ive m ghọta na ya bụ na aghụghọ dị na ya karịrị ezigbo ezigbo okwu dị na ya ịghọtago so na ive niile a na-emekwe bụ ọkwa moral ka bụkwa the same ọ ka na-awa ọkụ nke anwa anyị ji wee bido ndụ anyị ji wee to ọ nya ka na-awa ọkụ ma gị mala amala because na ibe o ji wee ka na-awa ọkụ bụ na o nwere ibe dị ka kwa ibe ibe kwụ ọtọ bụ ibe kwụ ọtọ o nwere ka ihe ibe ndịgodi ebe ndịcha anya ọ ga-akwụkwa ọtọ mana ndụ nke unu unu banye na ya bụ ọkwụ ya ga-anatabakwa n'azụ o ka unu welenu ya nwayọọ welenu ya nwayọọ na okwu igbo ahụ nke na na ebe onye ọsọ lu na onye ije ga-elu just wee nu ya nwayọọ unu esona ya n'ike emeche m emee second part video a ịghọtago ibe m bịara tata bụ to remind you people particularly ndị a na-eto eto ma nwoke ma nwaanyị ịghọtago o nwerezi unu anaghịzi ege ntị ibe a na-akụziri unu n'ụlọ ụka ma ibe a na-akụziri unu n'ụlọ akwụkwọ ibe unu dị interested bụ ka unu ga-esi mee magic vurie n'ike dọkpụta ibe ga-eme in 20 years unu adọkpụta ya tata unu ewee chee na ezigbo ibe ịghọtago ndị na-agwa unu ibe a bụ asị asị ka ba na-asị ọ ka ba si wee mee eme asị unu ma enye ma ọ bụrọ ka ba nwa si wee mee ọkwetago so ọ nya nwa ka m na-asị ka m bịa kọwala unu as big uncle unu ka m kọwala unu na nekwanụ ọ bụrọkwa ezigbo ibe ịghọtago and nke ọzọ bụkwala ndị na-asupport ba nne na nna na-asupport ụdị ibe a ibele a na-emekwa unu ibele a na-emekwa unu na ebe o kwere unu omume unu a na-asupport ụmụaka aka ghọtara ibe na aka ghọtara ka ụwa si wee dị ee eh? ibe niile a bụ chatagbum chatagbum ee eh? ọ chara acha ọ dụ mma ọ dụrọ mma si gbute emechezie ụmụaka abụbụ ụcharịa maka na ba ga-abụ ụcharịa ọra adịgide otu a ba ga-abụkwa ụcharịa emechie ba a realize ya na ọ kwa mistake na idubu ba edubu kedu ibe ba ga-eji gị wee kpọrọ ịmakwara ejima a otu ugbo a nra akara m echeta nne m maka mbọ ọ gba n'isi anyị o nwerọ anyị niile nke naa n'iyi o nwerọ ụmụnne m niile ọkwaso ya ịghọtala so ọ nya nwa ka kedu ibe ọ ga-eji wee cheta gị nne na nna kedu ibe ụmụaka ga-eji wee cheta gị icheta gị na idubu ba edubu ọ na-abụ ezigbo ibe o nwerọ ibe dịka eziokwu o nwerọ ibe dịka eziokwu ịghọtago so si gwa ba eziokwu ka o si wee dị na ụwa siri ike na a ga-eji nwayọọ were moral were chineke wee na-aga ịghọtago were eziokwu na ọ bụrọ asị o nwerọ ka o nwerọ magic adịrọ ya ibe sọkwa gị mee emechaa ọ ga-abounce kwa back mana ezigbo ibe kwụ ọtọ ọ nya ka m sị ka m bịa ka m tụnyere unu emechekwa m emee second part ya biko tụsanụ ozi a ịma na ekele ọlụ eke nke m wee na-ekwu nke unu wee tụsa ozi binyere anyị aka solu n'ife a na-eme ịghọtago o nwee comment unu enye comment anyị niile wee na-aga n'iru eh, ngwa ka ọ dịnụ ọ ka bụkwa nwanne unu nwoke Kenechukwu ngwa ka ọ dị n'udo